igbo bụ igbo ekele m unu nnọọ n'oge omenala igbo onye unu na-anụ olu ya taa bụ nwaada ugochi nwosu n'ụbọchị taa aga m akọwara ụnụ ihe gbasara ịma mmọnwụ ịma mmọnwụ bụ otu ihe ejiri mara ndị Igbo ọ bụ otu omenala ndị Igbo ịma mmọnwụ abụghị egwu ụmụaka ọ bụghị egwu a chị ụtaba n'aka were agba ndị mara mmọnwụ ka a na-akpọ ndị ọsụkwụ ebe ndị na-amabeghị mmọnwụ ka a na-akpọ ndị ogbodu tupu mmadụ ama mmọnwụ n'obodo ọ ga-etozuriri n'ihe eji nwoke eme ọ ga-adụrịrị isi na ya ama agwa onye ọbụla ihe ọ hụrụ n'ọgbakọ ahụ ma ọ bụ ihe a kọọrọ ya n'ọgbakọ ahụ mana ọ bụrụ na ọ gaa n'iru mee nke a ị mara na o tikwuola isi mmọnwụ ma ọ bụ ọ daala iwu e nyere ya n'ọgbakọ ahụ ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịma mmọnwụ ọ ga-ejekwuru onye isi ekwuru ma ọ bụ akatakpo ka o resịrị ya ihe ndị ọ ga-ewetagasị ma gosichakwa ya ihe ndị ọ ga-eme tupu ọ bụrụ otu onye n'ime ndị mmọnwụ ọ ga-eresịrị ya ihe ndị ọ ga-eweta dịka otu oke ọkpa chara acha ọjị ji nakwa ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na o wetacha ihe ndị a akatakpo ga-abịazi gwa ndị ọzọ ndị ọsụkwụ ibe ya na e nwere otu onye chọrọ isonyere ha mgbe onye ogbodu maọbụ onye na-achọ ịma mmọnwụ wetegachara ihe ndị e rere ya a ga-abịa gosizie ya ihe a na-akpọ akwụkwọ mmọnwụ n'ụbọchị a ga-ama ya mmọnwụ ndị ọsụkwụ ya bụ ndị buru ya ụzọ wee maa mmọnwụ ga-ezukọ n'ụlọ ekwuru site n'elekere atọ nke mgbede maka na ọ bụ ebe ozu nwụrụ ka udele na-ada oge ha chọpụtara na ihe e kwuru ka a na-eme na o tozuole maọbụ ọ dịla njikere ịma mmọnwụ ekwe ga-ebido na-ada n'ike n'ike anakwaghị agwa ochi ntị na agha esule mgbe ekwe a bidoro dawa ka ekwe na-ada oriri na ọṅụṅụ a na-esochi ya azụ onye ọja na-egbupụrụ m ọja ọja dike ndị mmọnwụ a na-eto onwe ha aha ebelebe a na-egbu mkpọtụ a na-eme ebe niile nke a bụ iji gosi gị na amaala onye ahụ mmọnwụ egosila ya ihe bụ mmọnwụ sitezi ụbọchị ahụ gawa ọ ga na-esozi ndị mmọnwụ were erite ihe ọbụla dapụtara ndị mmọnwụ ọ ga na-eso ndị mmọnwụ were eme ihe ha na-eme o doro anyị anya ihe mmọnwụ na-arụ n'obodo tupu ndị ndị ọcha abịa eji mmọnwụ edozi esemokwu dị n'agbata mmadụ abụọ eji mmọnwụ emezi okwu dịịrị nwanne na nwanne mmọnwụ na-eweta udo n'obodo ejikwa mmọnwụ ahazicha ihe ndị dị iche iche mmọnwụ na-enye obi aṅụrị ọ bụ ihe eji enyere ndụ aka ọ bụ ihe eji enwe ọṅụ ihe eji enwe obi ụtọ ya bụ ịma mmọnwụ bụ otu ihe ndị Igbo nwere o so n'otu omenala ndị Igbo daalụnụ Chukwu gọzie